o nweghọ biznes ego adịghọ nwaanyị na-ele ugwu gori nwa ya moto o ji wee mere ya wedin gift gechakwa vidio a gechakwa vidio a before ị kọmentịbe maka ndị ya bụ mmasị na m asịkwa asị na ọ ka m si asị lasa m otu akwụrụ si akparị m kparịcha m kparịa m kparịa nne m kparịa nna m na nke ọzọ mme gekwa ntị ọfụma hard work pays hard work pays ihe ọ na-eme i mee ya for years ihe afọ iri ifie anyway ndị be anyị daalụkwanụ aha m bụ Shaw Odd ụfọdụ na-akpọkwa the man with golden eye i lee m anya na mkpụrụ anya ị ya-ahụ ya ka anyị bido nụ. Em, ihe m ji wee kwuwe okwu a last time bụ maka ndị oke ite ekwu m okwu about oke ite last time onye ọ na-eje ebute oke ite oke ite nyechaa ya ego o buru oke ite je mafuo n'ime river Niger maka na Soludo na-achụ ya ọsọ a m ekwu that na ekwuwa m ya last time no peace for the wicked no peace for the wicked ị yakwa tụfuo oke ite gị jide nwee udo because ndị ahụ i ticha n'ime oke ite ihe ahụ i mecha n'ime oke ite a you cannot go scot free no peace for the wicked ị tụfuo ya atụfu ị nọ n'okwu i dosa edosa Soludo jide gị ị nọ n'okwu so ọkwa ị fụ na mgbalị dị n'ime okwu a na no peace for onye ọbụla the wicked so ya ka m na-enye advice ọ bụrụ na ị gwọbeghị ọgwụ before na ị gwọbeghị agwọ o nwee onye ị ma chọrọ ịgwọ nụ na-ekwu ya advice na aka na agwọna onye agwọna hard work na-akwụ ụgwọ hard work na-akwụ ụgwọ yes nwaanyị na-ele ugwu m kwuru okwu m na-ekwu maka ya na ndị mama ndị a na-eje ebute ụgwụ o bute ụgwụ na na n'ime ọhịa butie na large quantity n'ime moto o butie n'ime ọhịa ọ bịa na-ebuizi ndị a na-ele obele obele mbọsị ofu nwa ya nwaanyị me wed sọsọ ofu nwa ya nwaanyị the only daughter o nwe me wedding o gori the daughter Corolla wee merie ya wedding gift onwe ekweta na onye na-ele ugwu nwee ike igo mmadụ moto ebe anyị na-achọ sọsọ ebe anyị ejide bute nke e butere ebute ka ya bụ e butie ebuti ya bịa kwụwa ụlọ ebe a kwụwa ụlọ ebe a kwụwa ụlọ ebe a ị na-ebute ego o nwere ebe a paakịrị ego dosa ahịa na i gburu mmadụ wee nara ego ahụ ehe ọ na i zutere ya ezute o nweghị ebe a na-ebi ego a paakị ego dosa nothing like ọgwụ ego that's why Soludo ji eme ihe ọ na-eme now because ọ dị since bụ agwọcha ụmụ mpịampịa ọgwụ a nụnwa kịta na onye na-agwọ ọgwụ enweghị ihe ọ na-alụ as of mgbe gboo a na-agwọ oke ite ndị be anyị na-agwọ oke ite wele azụ ahịa a na-agwọ oke ite wele azụ ahịa ahịa ka ha na-eji ya azụ na onye agwọrọ oke ite ahịa kọstọma ka ọ na-eji ya adọta ọ na-atụnata ahịa ọ na-ebunata nke a ọ na-ebunata nke onye na-adọta kọstọma nke a bụ na ihe ahụ onye nwe ihe ọ na-alụ o jee gwọọ oke ite ka ebe ka o si wee chọzi iji enweta ego that is the question ikwu okwu fa akpọkwa m ihe na enwe nke m ma na enwere nke m ma na enwere nke m ma but m ma na-ekwu eziokwu o nwekwu ụdị ihe unu ịkpọ na this social media space ka m kwụsị ikwu eziokwu isiokwu m na-ekwu isiokwu m na-ekwu gekwa m ntị bụ hard work pays hard work pays hard work pays a lot ihe ọbụna ị na-eme i mee ya for 1 2 3 4 years 5 years ị ya-ahụrịrị ife ị ya-ahụrịrị ife yes mmụọ gwara gị mmụọ gwara gị ịgba ya dụrụ ọdọwa mmụọ gwara gị ọ dịrọ possible you must reap what you sow o nwere video m me na my YouTube page anyị na-anya i je gbada ị ga-ahụ the video there some people bịakwa na-amanye m kekwanụ ihe ọjọọ m mere that na m kwuru that na no peace for the wicked ekwuru m ekwu no peace for the wicked ya ha je gwọcha ọgwụ were ụmụazị gwọchaa ọgwụ were ajọ ọnụ gwọchaa ọgwụ kechichaa ndị mmadụ na village mechichaa ndị mmadụ ihe ọjọọ jezie buru ọgwụ ahụ tụfue ọ bụ ya chere azụ for you na m kwuo na onye ọbụna gwọrọ oke ite na oke ite emecha nachitere ya azụ maka na ọ bụghị oke ite etufuo ebe ọ na-agba ọsọ soludo ndị mmadụ sịba na m okwu ọjọọ na m ama ihe m na-ekwu onye na-akparị m ị kpọ m ihe abụọ onye na-eme m ka m kwụsị ime vidiyo na-agwa gị bụ eziokwu ịgbasi na akpọ dị mụ na-akpọ m ide mọ m ma na-ekwu ọzọ yes m ma na-agwa unu eziokwu m ma na-ekwu eziokwu m ma na-agwa ndị be anyị eziokwu eziokwu ka m na-agwa gị o nwe ka i nwe o nwedị ụdị ihe unu ịkpọ m na this social media space ka m kwụsị ikwu eziokwu oke ite adịrọ mma and ọ na ị gwọcha oke ite je buru oke ite tụfuo ọ ya-anachite azụ for you ọ kwa ị fụgo ndị ihe ndị oyibo na-ekwu no peace for the wicked no peace e nwedị ka peace si we dị onye ọra gbara ajọ mmadụ peace ayaha adịrị gị ma n'ọnwụ ma na ndụ ị na-eji ebute oke ite ị na-eji ebute oke ite shortcut ka ị ga-enweta ego nke anyị chena ata ebe awara ahụ sharp sharp ka i je bute ego i je were nkịta nye i were ụmụazị a mụ ọhụụ nye just like mmiri enwe ilo si were akọwa na ha na-agba were ụmụazị a mụ ọfụụ ha kpọwa ya ngụgụ si ebe ahụ họrọ mkpụrụ obi ya tie n'oke ite o ruzie echi ị chọọ ka i buru ya bụ oke ite je tụfuo ka udo dịrị gị ọ ya ọ dịrọkwa possible nwekwa maka chi m na-agwa gị bụ eziokwu ma akpa ịgba ya dịrị ọdọwa